ọya ọya bụ ekene m unu rinne ndị mgbe ọma na-ege ndị na-ekili anyị nụ ana m asị unu daalụ ndewonu ndewonu onye unu na-anụkwa olu ya bụ val chukwuzie m chukwuemeka akụdinobi ogbuefi nnanyelugo anyị abịakwa ka anyị si abịa maka na m na gịnị na ndị na-eche anyị erika ndị na-asị ihe nke a m na-ekwu ọ bụkwa eziokwu na gịnị melụ na nwoke nụlụ nwaanyị nwunye ya bụ onye ọcha amụkwara ụmụaka n'obodo a ụmụaka gịnị a na-asụ igbo na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche unu ga-eji gịnị unu ga-eji anya unu wee fụ ji ntị unu gelụ ọ dị egwu mana ka m si eme n'oge ọbụla m pụtara na ọ gịnị ndị mụ na ha nọ na-eji ọnụ ha akọwa onye ha bụ mana m ga-amasị ka m mee gịnị ka m bido na gịnị na nna nna m biko kedu onye ị bụ kọwatala ụmụ igbo onye ị bụ um, afa m bụ chief chris ikenna ọnụmọnụ ọchịrịọzụọ one of awo ide owelle nke mbụ na old orlu ancient kingdom na london na uk daalụ ekenekwa m gị rinne Ndewo. nwanne m ndewo owelle ekene m gị ọchịrịọzụọ ekene dịrị gị ee nwa m biko gịnị bụ aha gị afa m bụ ike ọnụmọnụ na afa echichi m bụ nnanyelugo nke mbụ na awo idemmili afa echichi gị bụ nnanyelugo nke mbụ na awo idemmili ee ekenekwa m gị daalụ nne nwa m biko ee gịnị bụ aha gị Afa m bụ Chiamaka Ọnụmọnụ. Afa otutu m bụ Adaugo. daalụ kwụsie okwu ike kwụsie okwu ike ka ndị nọrọ n'ụnọ na-anụ ọnụ gị aha gị bụ Chiamaka Ọnụmọnụ. chiamaka ọnụmọnụ afa otutu gị bụ gịnị Adaugo.
adaugo heo ihe nke a dịkwa egwu ee ụmụ igbo ụnụ anụgonu ya nụ ee na gịnị na nna nnanyelugo nke mbụ na gịnị ee na awo idemmili ee ụnụ anụkwa gịnị chiamaka sikwa na gịnị ee adaugo si na gịnị na aha ya chiamaka si na aha ya na ọ gịnị aha otutu ya na ọ bụ adaugo ekelekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ daalụ ụnụ anụgonu ya nụ na o sirọ n'ọnụ m pụta na ọ n'ọnụ ha ka o si wee pụta nna m biko ee ihe eji wee nọrọ ebe a na ọ maka gịnị ụmụ igbo na-anaghị akụziri ndị be anyị ụmụaka igbo maka na dịka m na-ekwu ya na e nwego na nke anyị gawara ugbu a kedu ndị ga na-asụzi igbo a nke a na-asị na anyị na-achọba anyị anyị chọtaba anyị nke anyị gawalụ kedu nga olu igbo ka a ga na-asụzi mana nwanne anyị nwoke ọchịlịọzụa asị mba na nke anyị ha eme na be ya wee na-ekwukwa maka na gịnị maka anụgo nke ụmụaka asụrụ wee na-asịkwa na ihe nke anyị ha eme na be m nwanne nke m biko ihe ọ ga-eme na be gị nke bụ na ụmụaka ụmụaka ị mụrụ amaghị ha asụ olu chukwu ji wee gọzie gị olu chukwu ji wee chọ gị mma wee mee gịnị wee na-asụ olu ndị ọzọ ya bụ oyibo ya bụ ihe dị egwu asụrụ ụmụaka asụ n'oyibo ụmụaka ndị ha na-asụ oyibo na-asụkwa ma igbo ekele m rinne wee na-asị unu daalụ nna m biko ee tupu ị kọwara anyị ka i si wee mee ihe a ka ndị ọzọ mụta ka m jụkene nwa gị biko

nwata bulie nna ya elu ọgọdọ ayọchie ya anya nnọọ nwa m kee ihe bụ atọ ụtọ e wepụ aghụghọ kọwara ya maka ndị ọcha na-ege ntị ha nwere ike ha ghọta ihe ọ bụ kọwara ha ndị be anyị ihe ọ bụ two people are friends should not lie ihe ọ pụtara n'igbo um, atọba ụtọ e wepụ aghụghọ ndeewo nwa m nnọọ o ah. daalụ ee eh, unu anụgoro ya nụ ka ya bụ ihe si wee gaa onye Igbo anụghị m onye Igbo na nwanne anyị nwoke bụ onye ọcha ka ọ nụ onye ọcha ahụ ọ nụ ụmụ ya wee si otu a na-atụ inu nya bụ a sị ka a tụkene inu ọ bụrụzi na ọ ka asụba Igbo ka atụ inu ee mana ya bụ ife unu anụgoro ka o si wee daba na ya bụ inu na ha atụgo ya ya bụ ife adaba ee bikonụ Chiamaka akwala akwa afa gị Adaugo n'Igbo
kwusie okwu ike kwusie okwu ike nwere ike ịgwa gị ihe ọbụla hmm, nwere ike ịgwa m ihe ọbụla ee eh, eh, biko asị m ka m jụọ gị kedu obodo i si onye ebee ka ị bụ? onye ebee ka ị bụ onye Awo Idemili n'imo steeti afọ one ka ị dị Adị m afọ iteghete.
afọ iteghete eziokwu Ee, gịnị bụ aha nna gị aha aha nna gị aha nna m bụ Aike na Amarachi. Aha nna gị. Aha nna gị. Aha papa gị. Aha papa gị. Aha papa m bụ um, Chris. Daalụ ọnụmọnụ. Daalụ. Ee nna ya lụgo ekenekwa m gị biko gwakene ndị Igbo na-ege anyị ntị onye ebee ka ị bụ abụ m onye Edenta n'Awo-Idemili n'Imo steeti daalụ
afọ one ka ị dị adị m afọ iri na atọ eziokwu wee ha ogologo otu a ya nwa oge dị egwu ụmụ igbo ụnụ anụgo na ya na ya sị na gị na ọ dị afọ iri na ịtọ ka ọ dị ka nwa anyị nwoke a dị na-asụ gịnị na-asụ igbo bikonụ asị m na oge elugonụ oge anyị ga-eji wee mee gịnị oge anyị ga-eji wee gosi na ụmụ ụwa ihe gbasara igbo n'igbo anụnwa anyị na-ekwu okwu ya emego gịnị na o rika na o kwesịrị ka anyị pụta ka anyị na-asụ n'igbo ka anyị na-akụziri ụmụ anyị igbo maka na ọ ga-eme gịnị ọ ga-enyela anyị aka nna m biko kedu ka i si wee mee ihe nke a Em, ị jụọla eh, diọkpara m a na ah, afọ ole ọ dị ọ sị ọ dị afọ Aike biko ndị igbo be anyị na-ege ntị kedu ihe bụ 55 n'igbo Oh, um, 55 bụ iri ise na ise Chiamaka kedu ihe bụ ee ee ee 5 n'Igbo ise Aike kedu ihe bụ 100 n'Igbo otu narị kedu ihe bụ 550 n'Igbo um, narị ise na iri ise kedu ihe bụ 1000 n'Igbo otu puku nnọọ nwa m o ka a mara ha na-ezu but ka tupu a na-agakwa n'ihu Aike ndị ndị igbo nọ ebe a a bịa n'igbo alfabet kee ihe a na-akpọ kp n'igbo kpee kpee mhm, ugbu a ka ị bịara nwa m i zuru ka e mee kedu ihe a na-akpọkwanị chiamaka kee ihe a na-akpọ gb ee ọkwa anyị na-agụ igbo be m ee Eh, ụnụ na-asụrụ m igbo n'ụlọ ee Mhm. Ọkwa- kee ihe ụnụ na-asụrụ m ụnụ em, oyibo nnọọ nwa m o ah, chiamaka kedu ofe ị ma esi M nwere isi ofe eh, ị ma esi ofe eh, Ehe, Aike kedu ofe kedu ihe ka mara gị isi- ị- ị ka eri ofe masịrị gị ofe ọha ofe ọha ndewo nwa m ị na-eri ụtara ee eche m na ọ sọ spageti ka ị na-eri ndewo eziokwu ya bụ ofe ọha bụ ofe sọrọ gị iri ofe ofe ofe mmasị gị iri eziokwu ee a na-akụzikwara unu ka esi esi ya bụ ofe ka ọ sọ nsọ iri ka e mere
ana m amụ ka esi esi ofe eziokwu
Ah, nna ekelekwa m gị biko ka anyị rie ndewo anyị ndewo rinne Mm. i zuru ka eme ee maka na echichi gị kwesịrị gị ee ekwesịkwara ka ụmụ igbo mee gịnị chikwa gị echichi ọzọ n'obodo a maka na i zuru ka eme otu i si wee nọ ka ihe niile si ụmụazị a na gịnị n'ọnụ wee na-apụta ọ dịghị ofele mana ị meriri ya ekele nye gị na anyị igbo were asụsụ igbo wee nye gị o nyere gị anọrọ naanị gị ka o nyere o nyere ka ị kụziere ndị si gị na gịnị ndị si na gịnị n'agbụrụ gị na-apụta ka ha mere gịnị ka ha mụrụ igbo maka na ụmụaka a ya-eto kụzikwara ụmụ ha igbo ekele gị rinne chukwu gọzie gị gọzikwa gị nwa daalụ nwanne m Ndewo. daalụ biko e nwere egwu unu nwere ike ịgụla anyị Ọ ya- nwere ike ịgụla anyị ofu ofu egwu n'igbo

Eje m ịghọ ọkwụrụ. Ịghọ m ịghọ m ịghọ ọkwụrụ ịghọ. Eje m ịghọ ọkwụrụ. Ịghọ m ịghọ m ịghọ ọkwụrụ ịghọ. Ọkwụrụ agbajie. Ịghọ m ịghọ m ịghọ ọkwụrụ ịghọ. Onye ga-ebuli? Ịghọ m ịghọ m ịghọ ọkwụrụ ịghọ. Anyị ga-ebuli. Ihe Chiamaka bulie nna ụmụ m unu lee anya omenala Igbo dị ụtọ asụsụ Igbo dị ụtọ ihe Igbo masịrị anyị Daalụ. Em, unu lee anya ebe a nọ ụmụnna anyị ndị nọ na otu a ụmụ m na-asụ igbo ụmụ ụnụ ga-asụli igbo sụọ sụkarịa hmm. na be m otu m si eme ya bụ na ụmụ m bịa ha sụọra mama ha oyibo sụọra m igbo o nwe akwụkwọ anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ dịsịnị anyị na-agụ hmm. akwụkwọ niile ahụ anyị na-agụsị ya o nwe ihe e dere n'oyibo m ga-agụ ya gụọrọ ha ya n'igbo hmm. aga n'ụlọ akwụkwọ ụmụ asụwala na asụcha asụcha igbo ha ruo n'ụlọ akwụkwọ ha ga-amụ amụ asụ oyibo ụmụ m sụwa oyibo ha ga-asụkwa oyibo ka ụmụ ụnụ m ga-emeli ya ụnụ ga-eme ya mekarịa mụ nwa hmm. bido dịnị taa sị nwa gị bịa nwa gị chọrọ chọkọletị sị ya ọ sị gị daddy give me chocolate ị sị ya sị m nye m chocolate ọ ga-enye gị ọ ga-agwa gị nye m chocolate bido dịnị o nwere ihe kedu ihe ọ ga-efu gị na ịgbalị ya anyị na-aga obodo o nweghị need ịkpọ ụmụ gị ala naijiria tupu ha asụba igbo unu lee anya mama anyị kee mama gị ọ bụ onye ọ bụ onye britain ọ bụ onye ojii ka ọ bụ onye ọcha ọ bụ onye ọcha nwunye m bụ onye ọcha nwunye m bụ onye ọcha mana ụmụ m na-asụ igbo iwu dị n'ụlọ m bụ na ha na-asụrụ m oyibo bido dị n'ete o nwere ndị be anyị lụrụ onye igbo nwunye a na-asụ igbo ụmụaka na naijiria tụfuo ya na ezinụlọ bido taa ọ ga-enyere gị aka ịpụkwanye ya n'ebe ha nọ ị nwee ihe ị ji agwa ụmụ gị ndị ọzọ adịghị aghọta ọ dị mma nwa m ugbu a na anyị ruo obodo ruo naijiria ọ na-amasị ha chiamaka ọkwa ị sị m na ị chọrọ ịga naijiria n'afọ mm. kwa ịga naijiria na-amasị gị mm. ọ ka o siri mee ọkwa eziokwu mm. daalụ daalụ daalụ ee ya bụ ihe ka anyị ji wee sị gị na-asụ ụmụ igbo biko na oge elugonụ oge anyị ga-eji wee nye aka wee kụziere ụmụ anyị igbo maka na ọ ga-abara anyị uru ụfọdụ na-asị mba na ihe anụ na enwere ha edetara ya sị rapụkene ya na ụmụaka too ụfọdụ ya asụ igbo ụfọdụ na ọ bụrọ iwu na ha eneghị asụsụ ya m na-asị gị nna nne biko na ọ bụ iwu na ụmụaka ị mụrụ ga-asụ igbo chukwu kenyere gị n'ala igbo otu a ka o esikwa eme gịnị kelee ụmụaka si na agbụrụ gị wee pụta kenye fa n'ala igbo gịnị ga-emezi ga-eji wee sị na ha ya ha asụ igbo mezuo iwu nke chukwu maka na gịnị mere ọ sị pụta na mụọ nọ ọ sịrị ụmụ ọ sịrị mụọ sị akwụsịna pụta mụọ gosi agbụrụ gị gosi agbụrụ i si gosi ya ka i si eri ka i si aṅụ ụmụ ife ndị ọzọ dị iche iche maka na ka ị na-eme ihe ka chukwu na-agọzi gị ekelekwa m unu wee na-asị unu daalụ nụ biko na sị ka m metala ọnụ na gịnị mere na 20th ya bụ 20th ya bụ ọnwa anụnwa gba iri abụọ ee ndị gịnị enwe ndị nzukọ na London ebe a ndị Igbo London na-anabata ndị anụnwa m ga-akpọ afa ugbu a ndị a m ga-akpọ afa bụ gịnị ndị gịnị ndị Igbo Leicester ndị Igbo Liverpool ndị Igbo Birmingham ndị Igbo Leeds ndị Igbo gịnị Swindon ndị Igbo High Wycombe ndị Igbo Aberdeen ndị Igbo gịnị ndị Igbo na Glasgow ndị Igbo nọ na Brighton ndị Igbo nọ na London bụ ndị nke na-anabata ndị na-akpọ afa ndị gịnị ndị Igbo nọ na Dundee ndị Igbo nọ na Bristol ndị Igbo nọ na Manchester ndị Igbo nọ na Newcastle ndị Igbo nọ na Oxford na-eme gịnị fa niile na ndị Igbo ndị nke na gịnị na Slough fa niile na-abịa n'obodo anụnwa na 20th n'ọnwa anụnwa fa na-abịa inwe nzukọ kedu ndị na-anabata fa ndị igbo london na-eme gịnị na-anabata fa ama m na unu ga na-asị kedu ndị bụ ndị igbo london ndị igbo london bụ ụmụnna anyị ụmụ igbo bi na london sị na ike agwụgo fa ndị nke a pụta chịa ha ndị nke a pụta chịa ha na ha chọrọ ka ha nwere onwe ka ha kpọọ onwe ha ndị igbo ka mee gịnị oge ọbụla a na-eme ife n'obodo a otu esi akpọ ndị ọzọ ka esikwa otu a wee kpọọ ha ka ndị obodo a na-achị obodo a mara na e nwere ndị Igbo na London ka ndị gịnị ka ndị dị iche iche ma na e nwere ndị Igbo na London ọ ya ha ji wee pụta wee sị mba na ha ga-enwere onwe ha ga na-akpọ onwe ha ndị Igbo London biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye n'otu a ka warụ ka ị kpọọ akala m 077-930-47451 nekwa gị nekwa ebe a na-eme ya bụ ife ya bụ ọ bụ na ị ga-enene ya n'onyonyo ka ị detuo ya bụ ife detuo ụmụ moto na-abịa na ụmụ ụgbọala na-abịa na-eje ebe afụ kedu mbọsị a na-eme 28 ya bụ ọnwa anụnwa gbaa iri abụọ Ebu- ka ọ ya akpọtụ ekelekwa m ụnụ rinne wee na-asị ụnụ daalụ ee ndị be anyị nke na-abịa ije na ọ bụ gịnị ndị nke na-anọchi anya ndị igbo ndị a m kpọsịrị afa na-akpọkwa ya tupu anyị mechie ee ka ha mee gịnị na ọ hanwa na-abịa ime gịnị ịza okwu anụwa ka anyị kpakere nụ nkata ka anyị malụ na ka anyị si eje ka anyị si ana ka ọ ghara ịdị ka gịnị ka igbo nọ na uk ọ dị ka igbo anọrọ ka anyị nwekere ndị ga na-anọchi anya ndị ga na-ekwulu okwu ekwu okwu anyị ka a mara na ndị igbo nọ otu esi wee mee gịnị ndị igbo si wee gbaa mbọ a mara na ndị igbo nọ na us otu a ka anyị chọrọ isi wee gbaa mbọ ka a mara na ndị igbo nọ na gịnị nọ n'obodo anụnwa a na-akpọ uk ekelekwa m rinne wee na-asị ụnụ daalụ ama m na ụnụ fụrụ ife nke m gosiri eh, na spain m jere ee ndị spain makwa gịnị na na gị- ndị igbo nọ na spain mana mgbe na-adịghị anya aga m akpọta ofu onye n'ime ha ka ọ bịa n'ebe anụnwa ama m na ọ nọ na london ugbu a

nọọ chineke kele anyị na otu ị si wee dee um, eh, eh, akwa gị, dozie akwa ka ị ga-esi larụ n'elu ọ bụ ya na-asị ya a na-ajụ ya ike ya jide ka o ji na nke nwa eh, eh, eh, nke a o menyeru mmadụ n'ife ahụ biko ị na-anụ ife m na-ekwu ana m anụ ife ị na-ekwu so kaba na-arụ ọ bụ na ndị be anyị ga-esi otu a wee mụta akọ ya bụ ife anyị na-ekwu o nwe ife gbara igbo ngharị daalụ Nde- nnukwu unu ji o daalụ nwanne ya ekene gị daalụ oke ee ị fụgo ya nụ nwanne nke m ọ sị gị jido nke ị ji ee maka na gịnị onye a sị jido nke o ji na ihe ọ na-eme na ọ bụ gịnị ọ dị mma ee jido nke ị ji maka na ife a na ọ gbakwara mụwa n'onwe m gharị

ọ bụ onye ejido ndị mmadụ mee ụmụ ife ze nwekwara ife ọ na-eme n'obodo a na ka m gwazie ụnụ biko nụ maka na ụnụ nwere ike isi na-asị ọ gịnị ka e ji wee na-akpọ ya ọchịlịọzụa ọchịlịọzụa e kpere ya zuru ka eme maka na gịnị o nwere ụlọ ọrụ n'obodo a ụlọ ọrụ afụ biko nụ aga m asụ ya n'oyibo ọ- ọ- ndị mmadụ o tinye n'ụlọ ọrụ karịrị 150 people bikonu n'ụlọ ọrụ nke ya ee ekene m ụnụ rinne ee onye ka ekene Ọkpara Ugo Igbo Amaka, Ọkpara Ugo anyị ekene ya esi m Bradford na-akpọ ele otu i me. A- adị nnọọ mma udo dịrị Abalị cheta Amaka, biko Daalụ. kelele nwanne m nwoke a, daalụ ya na ezinụlọ ya akpa n'ebe a udo dịrị ọ dị mma Ah, Miss na a na-akpọ okwu ya ọ ga-awụchi na ya daalụ biko ihe m na-arịọ ya wụ ya jide aka nga o ji daalụ ndewo biko nwoke ịgbalịala alaika m ihe ndewo elekwala m ụmụaka ndị ya mere ya ga-akpọkwa ha dị iche a aga m aha alaiki ịhụ ụmụaka kwe ha n'aka maka nwoke maka nwaanyị ndewo ka chukwu gọzie gị ị na-eme nke ọma daalụ otu a ka m na-eme n'ezinụlọ m ihe a, ụmụ m na-asụ igbo na-asụzi ya ma daalụ ndewo biko nna daalụ val biko ihe ọzọ m na-arịọ gị wụ Mm. ugbu a n'okwu igbo ka nwoke a na-emere anyị na naijiria ugo eberele na dị n'isi ebe ka oche Onye na-achị anyị sị ya na-anọchi anya Naịjirịa nọ n'ọgbakọ ugbua. Ọwụ ọtọrọ anyị nwe ime ngagharị iwe. Ọwụ ọtọrọ anyị nwe ịtụ ma ego ọ bụdị one naira sọpọtụ Nnamdi osisi Ojukwu Ojukwu Ojukwu mgbe ọ dị ndụ o nwe onye tụrụ ego sọpọtụ Dike daalụ ka nwanne anyị gbaba ya ugbu a nnamdị kanụ agbalịala redio biafra agbalịala let's go ahead daalụ nwanne nke m anyị anyị ekene gị rinne ihe a bụ okwu anyị ga-ekwu mgbe ọzọ ihe gbasara maka nnamdị kanụ ee mana ugbu a ife anyị na-ekwu bụ ụmụ anyị a mụrụ n'ebe dị iche iche ma ndị nke a mụrụ na naijiria i je na Lagos ị fụ na ụmụazị ada asụzi igbo O ndị gịnị ndị nna fa ndị nne nne fa were eme gị na-eme ngala a jụọ ọnụ a sị gị na nwa m amarọ asụ igbo ị sụbara nwa fa igbo fa sị ya asụzina igbo ya bụ ife dị egwu i lukwuo elu na ụlọ akwụkwọ ị sụba igbo a pịa gị ihe na-asụ vernacular ya bụ ife dị egwu nwanne m na anyị ga-etinye anya na ife a ga-etinye ọnụ na ya ka anyị mara ka anyị ga-esi wee doziri ya bụ ife maka na ọ bụzi ife ga-eli anyị nri na arụ mgbe na-adịghị anya na ọ bụrụ ugbu a ọ bụgoro ugbu a na o bidogoni M wee na-asị, Biko, nwanne m, otu i si wee mee wee gosi ụmụaka a na gịnị nekwa ebe ha si ekene m gị wee na-asị chukwu ga-esikwa otu a wee mee gịnị gosi gị ụzọ daalụ prince dike anyị ekene gị Yeah. daalụ prince dike ọcha anyị ekene gị Oh, yes, ekelekwa m gị nwatu. daalụ kee obodo i si akpọ Esi m London akpọ. daalụ kee ihe ị chọrọ ịgwa anyị Biko, ife m na-achọ ikwu bụ na ana m ekele kasị nwanne anyị nwoke bụ m. esi m London were akpọ Ah, biko gbatuo volum tv gị Okay.
Mm. agbatago m ya ngwa na-ekwunu Um, ana m ekele Owele daalụ Owele ndewo udo dịrị gị daalụ udo dịrị gị ana m ekele gị na ezinụlọ gị rinne daalụ na mpụta nke ịpụta n'ife onyonyo ịgwa anyị ka gị na ezinụlọ i si wee biri

biko na-ekenekwe Chiamaka too biko ọ dịrọ ofele ụmụazị anyị ịpụta na-asụ igbo dịka ndị kwuru okwu ụmụazị a mụrụ n'obodo a o nwerọzi nke ma ife wụ bịa mana owele mere ka ụmụazị a wee mara ife wụ bịa asị m chineke nke pụrụ ime ife niile ka ọ kwadokwue owele Ka ndị be anyị soro wee nee anya wee fụ na nene ụmụazị onye ọcha mụrụ ya nwa wụrụkwa onye Igbo wee mụọ ya maka ife na-emebichasị n'Igbo ị fụrụ ka o si eme asụ Igbo n'ụlọ eluo n'ụlọ akwụkwọ fa asụ oyibo a naakwa n'ụlọ ewa ya na ụmụ ya na-asụ Igbo ụmụ ya na nwunye ya na-asụkwa oyibo onye nke ọ ya eme pint niile wee sụkọsị ụmụazị dị etu a fa na-asụ igbo fa na fa- famili ha asị m ka chineke kwado ụmụazị a bunie ha elu ise gụnwakwana onye onye isi ndị ụzọ Mm. asị m onye nwe anyị ya duo gị wụ mm, em, kedu afa gị a owele ọ bụrụ owele ee, m, va- Viva ya bụ. asị gị jisie ike jisie nke i ji ike Daalụ, daalụ nwanne. Ee, 20th anyị ncha na ga-ezukọsị na obi ọgaranya ka a mara mbe naabọ nke wụ oke anyị na-anabata ndị ga-abịa abịa ụbọchị anyị ga-anabata ha n'ụdịrị ọbụla

ka anyị wee mee gịnị ka anyị wee kwụsie ife gbasalụ maka gịnị asụm igbo anụnwa mana tupu anyị na-eme ihe da na-eje azụ ahịa ife gbasalụ maka gịnị blue express biko na ụmụnne m na ya bụ blue express ka dị egwu ọ bụ na a ga-ewepụta onyonyo ka ewepụta ya maka na ụmụnne anyị ndị na-eji erika ya bụ ife ee na ọ gịnị ọ bụrọ ọgwụ ụmụazị na ọ bụ ọgwụ gịnị ọgwụ di bi ụlọ ka ọ bụ ọgwụ dị- dike ji eme gịnị dike ji eje ọgụ ọ lụsịrị anya wee pụta ya bụ ife a na-eme gịnị a na-ekene ya thank sir ọịvọ ya bụ ee ọgwụ a bụrọ gịnị ọ bụrọ ọgwụ ụmụazị ka ọ bụ ee bikonu ee ndị na-eji ya ma ma kwuru ya bụ ife mana asị m ndị mmadụ bikonu ụnụ akpọzina m kpọọ ọnụ akala gị na gịnị dị na onyonyo ọfọnwa na-ele na ọ bụ ụlọ igbo amaka na-ele mana ife anyị mere bụ na anyị nye aka gwa ndị igbo otu ha si eme gịnị na-eji ya sịkwa kenekwa ndị igbo ya bụ ihe dị egwu ee anyị ga-eme gịnị anyị ga-eje ka anyị je zụọ na ahịa azụsịa ahịa wee bata ka anyị wee mee gịnị ka anyị wee kwuzie ife gbasara maka nwanne anyị nwoke na ụmụ ya ekene m unu rinne O- o- a sị na gịnị na Peter ya ya bụ ngwa Peter kwusie ka anyị wee jee zụọ ahịa Peter anyị ekene gị oke biko

ee, ụmụ onyonyo nke anyị selụ n'ebe ahụ m wepụtalụ tata ee, ya ihe dị egwu ee fa nabatara anyị fa jiri ọṅụ nabata anyị anyị lukwe n'ebe afụ fa bunye anyị elu fa kpọrọ dịka ụkwụ anyị elu anyị anyị ekene unu rinne wee na-asị unu daalụ ee ndị nke gịnị ndị nke awo omamma nọkwa ebe afụ wee si o ahụ na ihe gị ya bụ ihe dị egwu mana ọ bụrọ ife anyị akọba tata maka na gịnị mere ejikwala m obi ọcha wee mee gịnị wee sị unu daalụnụ maka ihe nke unu mere otu unu si nabata anyị ee biko nụ anyị ga-eje ka anyị je zụọ ahịa gbazisi ya wee bata ụmụnne anyị n'ebe anụwa anyị akọwala unu ife mere ha ji wee nọrọ ebe a ekene m unu rinne ngwanụ ka anyị zụọ na ahịa wee bata

Igbo ndị ọma na-ege ntị ọgbakọ ndị na-esote ndị isi ndị ode akwụkwọ ma ọ bụ ndị nnọchite anya nzukọ na ọgbakọ ndị Igbo niile nọ na UK ka ha bịa na-akpọku abụrọkwa village state or community organizations kama ọgbakọ jikọrọ igbo ọnụ n'obodo na uk dị iche iche maka na ndị nọ n'otu ọgbakọ ndị igbo uk a bụ ndị igbo leicester ndị igbo liverpool ndị igbo birmingham ndị igbo leeds ndị igbo swindon ndị igbo high wycombe ndị igbo aberdeen ndị igbo glasgow ndị igbo brighton ndị igbo london ndị igbo dundee ndị Igbo Bristol, ndị Igbo Manchester, ndị Igbo Newcastle na ndị Igbo Oxford. Ya mere ha na-akpọku ndị dị ka ha ka ha bịa kpaa nkata dị iche na London na mbọsị 20th of February 2016 bụ mbọsị Saturday na Built Mansions Hall 4 to 16 Deptford Bridge, Deptford, London SE8 4HH, opposite Lewisham College and next to Deptford DLR station. Time ndị mmadụ ga-anọrọ ọdụ n'elekere iri na otu nzukọ ebido n'elekere iri na abụọ onye nụ ya kọọrọ ibe ya o unu apụkwala izu oku a ndewonụ

na-agụlị onwe ha egwu ee na-asụlị nke bụ igbo na ya bụ nke o kwuru m wee ghọta na nwanne anyị nwoke bụ ọchịrịọzụa n'ebe anụnwa na ọ na-eme gịnị na ọ na-akụziri ụmụ ya igbo n'eziokwu na o ji igbo na-agwa ụmụ ya okwu na ha na-azụlị ahịa na ha nọ ebe a na-asụlị igbo na-agụlị nke bụ egwu ya bụ ihe dị egwu m wee sị gịnị daalụ nụ daalụ na otu unu si wee na-ege anyị ntị biko ka unu were nke a wee mụta ihe ọchịrịọzụa biko kedu ihe ọzọ ị chọrọ ịgwa ụmụ gị ka ị gwaba ha Em, ihe mere ndị igbo ndewoni dewo Em, ihe m na-eme n'ezinụlọ m ị ga-emeli ya Ee, anyị na-agụrụ nwa anyị akwụkwọ n'ụtụtụ ma na mgbede unu nwere ike ịsị na unu enwere ohere na unu na-arụ ọrụ unu na-arụ ọrụ esokwa m arụ ọrụ ana m arụ ọrụ na-arụsi ike na-agba mbọ ee ị sịla na ohere adịa oge ọbụla i nwere were ya mụọ igbo mụ na ụmụ m anyị na-asụ igbo na-agụ igbo ụmụ m ma agụ a b gb d o nwere alfabet ị ga-ajụ ha ka anyị bidogodu ebe chiamaka nọ chiamaka ihe ọbụla m mesara aka ị gwa m ihe ọ bụ ị gwa ụmụ igbo ihe ọ bụ kedu ihe ihe a bụ imi kedu ihe ihe a bụ aka kee ihe ihe a bụ anya kee ihe ihe a bụ

n'ofe egusi mhm. daalụ ee anyị na-ekelekwa Chizọba otu gị ma nwunye gị si wepụta gịnị wepụta ohere wee sokwa na-akụziri ụmụaka ihe gbasara maka

Ana m agụ Foresthill School.
Ah, ị na ị gaala Naịjirịa mbụ? Ee, ana m aga nnukwu. Ị na-aga Naịjirịa? Ee, Ihe Naịjirịa ọ masịrị gị? ee, Kwa Naịjirịa dị ụtọ. ee. Ọ ndewo nwa m. Ayo. Nnọọ. o. ọya ọya abụ ya bụ gịnị na anị igbo na o mere gịnị na ọ dị ụtọ ee ya bụ ife dị egwu ee biko dịka ndị ka na-abata abata kedu ebe i si na anị igbo kọwatara anyị ebe i si m bụ onye edenta n'awọ idemmili n'Imo steeti daalụ ụnụ anụgo nụ ya nụ na ọ bụ gịnị awọ idemmili onye gịnị onye ebe n'awọ idemmili ka m jụọ nna gị onye ebe n'awọ idemmili anyị nwa bụ ndị edenta n'awọ idemmili and anyị laa na imo steeti oge ọbụla anyị laa na vileji ka anyị na-alọ Daalụ. ịkpụ aja orooro na-amasị ụmụ m anyị na-akpụ aja orooro Daalụ. na-egwu egwu daalụ daalụ Peter anyị ekele gị Ah, ọ dị ka ọ pụbago ee daalụ ee ị sị na ya bụ egwuregwu na ọ na-eme gịnị ọ na-amasị ụmụ gị ya bụ ihe dị egwu ekele m gị rinne otu i si wee mee gịnị wepụta ohere na-akpọ ụmụaka na-eje anị igbo na-akpọ ụmụaka na-egosi ha nekwe ụmụ ndị bụ ụmụnne ha nekwe ndị bụ ụmụnna ha maka gịnị nwatakịrị ama anọkata wee dine nwanne ya nọọ ife o ji dị mma mmadụ nọkata ya jee gosi ụmụaka nke ị mụrụ gosi ya nekwe ndị bụ gịnị nekwe ndị bụ nwanne gị nekwe ndị nke

Thank you very much, my brother. Ihe m chọrọ ikwu ka m ekele gị ọfụma because na BEN telivishọn ị na-apụta oge ma dị na-akpa mgbe ọbụla m na-ahụ na ị na-apụta gị asụ Igbo daalụ because ndị Yoruba na-akara apụta here eme their program mana since mkpọhụwa ihe eziokwu dị ọnwa na-akpasi m ike and eh, m na-agbasi mbọ ike mụ n'onwe m amụkwara m ụmụ here mana awụ m onye igbo nwunye m wụ onye igbo so ụmụ m na-asụkwa igbo ka ka nwanne anyị nwoke ụmụ ya na-asụkwa ya nwa traịra ọfụma bịafụrụ ọ wụ onye ọcha ka ọ lụrụ mana alụrụ m onye igbo nwunye m na-asụkwa onye igbo so mana ndị ọzọ m chọrọ ikwu biko ee ozi a na-ezi ọ ga-adị mkpa ka anyị na-ezilara ya ụmụnne anyị ndị nọ na naijiria nwanne na alara m naijiria last disemba ị makwa na anọ m na airport onye mmikiri wụ onye igbo ọ na-asụ yoruba even ụmụ ya ị makwara m na ya sef kpọ ee Victor uncle m sị what uncle sị ya na ọ sụọra dede ya so a na-ekene ihe ị na-ekwu nwanne ọ dị ezigbo mkpa biko jisi na ike o jisi na ike ka m ka m nye on- onye ọzọ opportunity ka Daalụ o kwuo nwanne. ozi ya mana ka anyị zilakwa ozi a na ụmụnne anyị ndị nọ na ma ndị bi na Legọs even ndị bi n'Ọnịcha sef na pọt ụmụ ha dị na-asụ oyibo maka gịnị Ọ dị egwu. anyị ekwele ka asụsụ igbo fuo nwanne m biko jisi ike n'ihe ị na-eme na BEN telivishọn mgbe ọbụla m hụrụ ya ọ na-enye m anaghị m apụ iro until ị mesịa ya
ọ ọ ya bụ daalụ ekenekwa m gị riri wee na-asị gị daalụ onye ọgwụ aha enweghị nwoke a kwuru na mmiri a si kpolu n'ozi ya nke na ọ chọrọ onye ihe a onye Awọ na onye nwe mgbe onye Ụmụezike na Ọlụ kwa so Ọ daalụ daalụ nwanne ee unu anụgonu ka ya bụ ife si wee jee na ya bụ ee nwanne anyị nwoke na ya bụ onye Ụmụezike n'Ọlụ ee ọ ọ dịkwa o sikwara gịnị pa gịnị na ọnwa anụnwa gbaa iri ịbụa ya bụ 20th na ọnwa anụnwa anyị na-eme gịnị anyị na-anabata ndị igbo ndị me gịnị ndị igbo union dị iche iche ma igbo community dị iche iche kedu ebe a ga-eme ebe unu na-afụ na gịnị na onyonyo biko ka unu kawarụ ka unu detuo ya bụ gịnị ya bụ address ee kedu ndị na-abịanụ ndị igbo Leicester na-abịa ndị igbo Liverpool na-abịa ndị igbo ee, e- e- e, Birmingham ndị igbo Leeds ndị igbo Swindon ndị igbo High Wycombe ndị igbo gịnị ndị igbo Aberdeen na-abịa ndị igbo Slough na-abịa ndị igbo Glasgow ndị igbo eh, eh, Brighton na-abịa ndị igbo gịnị ndị igbo dundee ndị gịnị ndị igbo ndị nke nọ na gịnị bristol ndị igbo ndị nke nọ na manchester na newcastle na oxford na-eme gịnị na-abịa ya bụ ije biko nụ na kemgbe kere ebe a ga-eme ebe unu na-afụ na onyonyo na-abụ na gịnị na bill mention ka a ga-eme gịnị ka a ga-eme ya bụ ife ọ ya akpọtụ akpọtụ kere ndị na-anabata fa ndị na-anabata fa bụ ndị igbo gịnị ndị igbo london na-anabata fa ka unu kawa arụ ka unu kpọọ aka m ee ka m kawa ka na ụmụ igbo ndị nke nọ na london ọ ya adị mma na unu bịa sonyele gịnị otu anụwa maka na gịnị anọkọta na-asị gịnị kedu ka a ga-esi wee mere ndị kansụl deela anyị akwụkwọ agaghị eme gịnị agaghị eji ọnụ anyị wee dee anyị chọrọ ka anyị mee ka gịnị ka Britain ka ndị obodo a malụ na ndị Igbo nọ na gịnị na London ka anyị ji wepụta ndị Igbo London ya bụ gịnị ndị mmadụ na-eme gịnị na-abịa ya bụ ife kawa arụ ka ị kpọọ m ma ọ bụ m ga-enye gị akara nke m kere nke ị ga-akpọ ekene m gị rinne ee biko nụ onye ka anyị kenere kedu onye anyị kenelụ
Omeihe ụzọ. Omeihe ụzọ anyị kene Ah, Divine. Ogbuenyi. udo dịrị gị. Nna m nke ahụ iche. Anya mụ na gị. daalụ nwanne nke m Mm, ahụ m ihe m na- ihe a na-eme na Ben. So ndị na-asụ Igbo na ndị na-amụ otu esi asụ Igbo. Ọ ezigbo ihe ka ọ bụ. daalụ nwanne Ee, ị na-agbalị. Mana ụfọdụ ndị nna n'onwe ha na-asụkwe ha ha na-asụ igbo ha na-asụ ha na-etikwa ya oyibo so o gosikwa ha o gosikwa ha na ọ ọ ya agbamume ka ọ bụ maka na Daalụ. onye na-asụ igbo ekwesịghị itinye oyibo ee mana ka ka- ka m kọwatalị gị ebe ahụ biko Omeihe ụzọ iwe gị adịna ọkụ maka gịnị a sị na a na-eji nwayọọ nwayọọ ala ofe gịnị alacha ofe dị ọkụ tupu o mee gịnị na a na-eji nwayọọ nwayọọ ọnụ o melụọ gị arụ ọ nwayọ nwayọ ka a ga-eji eme wee mụta ya ya ihe dị egwu ihe gbasara gịnị ndị igbo be anyị ịdị na-etinye oyibo na gịnị na igbo ọ bụ ka e si wee debe anyị maka na gịnị ee ife dị na be anyị o kwesịrị ka m rapụke n'ife a o kwesịrị ka e mee gịnị ka anyị na aka wee na-akụziri ka anyị gharazi na-ata onwe anyị ụta ka anyị na aka wee na-akụziri ụmụ anyị igbo nọ ife anyị na ugbu a na onye sụrụ igbo otu obere oyibo biko atana ya ụta na ọ bụ ọ bụ ka ihe si wee dị mana gịnị mere ka wa na-arụ ka anyị nye aka na-akụziri ụmụ anyị igbo ekene m unu daalụ ọ dị ka nwanne anyị nwoke jewalụgo ee biko ee eji m ya kpọ wee kene nwanne anyị nwoke n'ebe a ee omeihe ụzọ eche m ya kpọ wee kene nwanne anyị nwoke gbara mbọ maka mụ akara ekene ya maka na ya bụ ihe m na-afụ na ebe a nụ ya bụ ihe gbara ọ gbara ọ- ọ mere gịnị ọ nọkara na- ọ na-asị ọ gịnị ihe ọ na-eme n'obodo a bụ London ka o ji anụ onye kalaba ka o ji anụ yoruba mana onye ọcha ka ọ nụrụ ụmụ ya na-asụ igbo na-atụ inu n'igbo ọ dị egwu dike anyị ekene gị dike anyị ekene gị nnanyelugo anyị ekenekwa anyị ekene gị maka igbo amaka daalụ kedu obodo i si akpọ

ndewo ndewo nwadịala
ndewo daalụ daalụ ife ọ ya-abụ ụnụ ahụgonụ ka ya bụ ihe si wee mee anyị na-ekelekwa ee, ee, ee, ngozi dike anyị sị gị daalụ otu i si wee mee gịnị wee kpọọ ee mana biko nụ anyị ga-eme gịnị anyị ga-eje ka anyị jeenụ zụọ obere ahịa anyị zụsịa ahịa bata ka anyị wee mekwa gịnị gwazie nwanne anyị nwoke maka ha ga-atụkwala anyị ilu ọzọ maka na nwanne anyị nwoke na ụmụ ya tinye ilu ebe a nụwa ka anyị jere jee zụọ ahịa zụsịa ahịa bata ka ha tụọla anyị ilu gosikwa anyị na ya bụ ibe na olu na ọ bụrọ sọsọ ịsụ igbo na ụmụaka na-atụ ilu o wutere m na enwere akwụkwọ ha ji wee bata mana akwụkwọ afụ bụ ee eh, enwere ka ya bụ ife si wee mee ụmụazị kara ịgụla anyị akwụkwọ igbo ebe a ugbu a mana mgbe ọzọ aga m eme gịnị ka m nata ikikere ha wee webata gịnị ha ga-abịakwa ọzọ ha wee webata ya bụ akwụkwọ ka ha wee gụọla anyị akwụkwọ igbo ekene m ụnụ wee na-asị ụnụ daalụ m daalụ nụ ndewo ngwanụ ka anyị zụọnụ ahịa

igbo ndị ọma na-ege ntị ọgbakọ ndị igbo uk ndị a na-akpọbu igbo forum uk na-akpọku ndị isi ndị na-esota ndị isi ndị ode akwụkwọ ma ọ bụ ndị nnọchite anya nzukọ na ọgbakọ ndị igbo niile nọ na uk ka ha bịa soro ha nwee nzukọ na london n'ọnwa a. nzukọ na ọgbakọ a na-akpọku abụrụkwa village state or community organizations kama ọ bụ ọgbakọ jikọrọ igbo ọnụ n'obodo uk dị iche iche maka na ndị nọ n'otu ọgbakọ ndị igbo uk a bụ ndị igbo leicester ndị igbo liverpool ndị igbo birmingham ndị igbo leeds ndị igbo swindon ndị igbo high wycombe ndị igbo aberdeen ndị igbo glasgow ndị igbo brighton ndị igbo london ndị igbo dundee ndị igbo bristol ndị igbo manchester ndị igbo newcastle na ndị igbo oxford ya mere ha na-akpọku ndị dị ka ha ka ha bịa kpaa nkata dị iche na london na mbọsị 20th of february 2016 bụ mbọsị satọde na build mansions hall 4 to 16 deptford bridge Deptford, London SE8 4HH, opposite Lewisham College and next to Deptford DLR station. Time ndị mmadụ ga-anọrọ ọdụ n'elekere iri na otu nzukọ ebido n'elekere iri na abụọ onye nụ ya kọọrọ ibe ya o unu arapụkwala izu oku a ndewonu

Esi m Palma de Mallorca akpọ. Daalụ, ọ dịkwa ka ọ ndị Palma de Mallorca ka anyị na-awa nọ taa. Anyị hụrụ gị na anyị wụrụ anyị n'ala. Isi anyị ihe anọ na TV. Eh, na gịnị mere? Isi esi anyị ihe mme anyị na TV ma ọkụ m ka anyị gbara ma anyị
anyị egosi o nwere ike na onye bụ ọsọ gosiri ya adị m ekezi ya na ọ mụ onye isi afụrụ m Ee, ee, biko nwanne ị na-akpọ anyị ka ị kọba ọnụ ka ị na-akpọ

gosi ya na tv gosi ma gịnị ajụjụ ajụlụ fa mụ aghọtala ife ọ na-akọ daalụ ekelekwa m rinne nwanne m biko kedu ife ị chọrọ ọsịsọ kedu ife ị chọrọ ịgwa Ehem, ife m chọrọ ikwu bụ na achọrọ m ịgwa ndị mmadụ na ịsụ igbo na ịkụziri nwa igbo onye ọbụla ga-emeli ya Ee, ihe ọ bụrụ na ị gaa na ebe ahụ oge ọbụla ee, ụmụaka ga-amụ igbo na kọmputa n'ịntanetị dịka ụmụ m oge ọbụla ha na-amụ ihe asịa m ha ha agụọla igbo ha asụọla igbo em iji otu ị na-eme otu a ụtụtụ 5 minutes ee 10 minutes ebe a ebe a ị na-akụzi ebe ọbụla ị nọ ị na-akụziri ha igbo ha na-amụta mana otu o si na-adị ka m

Naijiria na afọ na-abịa abịa ụnụ afụgo ya daalụ ndewo daalụnụ daalụnụ ụnụ anụgonụ ka ya bụ ihe si wee gaa ee biko na ụnụ ewene iwe maka nwanne anyị nwoke sili palma de mallorca wee kpọọ maka na mụ na ọzọ ee otu mmiri ya si wee kpa mana anya nwa na onwe ya dịka aghọtala ebe gịnị ebe awụsala ọwa ekele m unu wee na-asị unu daalụ biko nụ nwanne anyị nwoke ee Chris Ọchịlịọzụa na-eme gịnị ya abịakwa ọzọ mgbe na-adịghị anya ka ọ kpọtakwa ụmụaka bịa gosi anyị ka esi eje ka esi ala na ọ bụrọ sọnsọ ịmụ ụmụaka n'ụlọ bụ na ụmụaka ma igbo asụ na ebe ọ bụla ị mụrụ ụmụaka na o si n'otu i si wee mee gịnị wepụta obi gị na ụmụaka ga-eme gịnị ga-amụta igbo ekene m unu rinne wee na-asị unu daalụ nụ udo chukwu chịa na ndụ ụnụ chukwu nọnyere ụnụ chukwu dube ụnụ ihe ọ bụla unu na-eme ebe ọ bụla unu nọ ụmụ igbo biko ka chukwu dube ụnụ